agụụ kpatara ajụsịa nara Alhaji Atiku Abubakar ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala bụ ya yara onye Igbo Peter Obi ohere ịzọ ọkwa ọchịchị ala anyị n'aka ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'agbanyeghị na sinetọ High Chief Ben Obi mere ka ọ pụta ihe na Atiku Abubakar kwere ya na Dr. Okwesilieze Nwodo ha nkwa inye aka mee ka onye Igbo bụrụ onye isi ala Naịjirịa agara m ịjụba ka Atiku Abubakar makwa na ọgaranya kesie ekpe ma ọ nwụghị ihere ọnwụ eme ya ọtụmasị na ọ bụ onye Fulani ụka Muslim chọrọ isite na nkwado Kenneth Okonkwo ha were ọchịchị ala anyị ka Muhammadu Buhari onye Fulani ụka Muslim chịsịrị obodo a afọ asatọ ọtụmasị Bola Tinubu onye Yoruba ụka Muslim ka e were chịa afọ anọ n'agbanyeghị na e nwere nkwekọrịta n'ala anyị ka ọchịchị Naịjirịa bụrụba mpaghara Northern Nigeria chịa afọ asatọ mpaghara Southern Nigeria chịa afọ asatọ mpaghara Northern Nigeria chịa afọ asatọ mpaghara Southern Nigeria chịa afọ asatọ ebe ọ bụ na ọchịchị ala anyị ka bụọrọ ndị mpaghara Southern Nigeria o rubere n'ụdị ọ ka fọdụrụ ha afọ ise ga-ejedebe n'afọ 2031 n'agbanyeghị na kemgbe ọchịchị egbe bere ugo bere malitere n'ala anyị n'agba nke anọ n'iri afọ abụọ na asaa gara aga dịka o si gbasata ndị Southern Nigeria na South West achịala afọ iri na otu South South chịa afọ ise na ụma mana South East achịbeghị ma ọlị n'oge Kenneth Okonkwo bụ ọnụ na-ekwuru Peter Obi na Labour Party n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ atọ gara aga o nweghị ụdị otuto o tofọrọ Peter Obi ma ịbụ ọdị ụkọ na mba ma ịbụ e ji ama atụ omelọra nwaka ibie na ọbata obie n'oge ahụ kwa o nweghị ụdị nkatọ ọ katọfọrọ Atiku Abubakar gụnyere ịbụ onye nwere agụụ maka ime mpụ inupụ isi nakwa ịya ire ka Atiku Abubakar sitesịrị n'otu PDP bata otu ADC ka Kenneth Okonkwo na Peter Obi sitesịrị na Labour Party bata ADC Kenneth Okonkwo malitere omume ogwumagana otu Peter Obi taa otu Atiku Abubakar echi n'ịma atụ o kirisịrị iri kwuru iri ụgbọala na-eso Tinubu ma ọ bịa Lagos kpọọ n'ubu sị na ọ bụrụ Peter Obi ma ọ gaghị ebi okomoko ndụ ịla akụ na ụba n'iyi n'ụdị ahụ n'aka nke ọzọ ọ kọwara Atiku Abubakar maka eze kwesịrị ịchị Naịjirịa na ọ mụrụ ọrụ mụta ya n'oge ọ bụrụ onye nsote Obasanjo n'ọkwa ịchị Naịjirịa mana a jụọ Obasanjo ka ya na Atiku Abubakar si lụọ ọsịsa akpọnakwa ya aha n'ibi ogologo akụkọ nkenke ka Kenneth Okonkwo hapụsịrị Peter Obi onye Igbo onye South East na-azọ ọkwa onye isi ala anyị sosibe Atiku Abubakar onye ugwu mpaghara North East na-azọkwa ọkwa onye isi ala Naịjirịa ọ gara n'iru n'isonye n'ụdị ahụ tutu rute mgbe Atiku Abubakar ji kpọlite Rotimi Amaechi onye South South ịbụ onye nsote ya mere Kenneth Okonkwo ji gbaka na ya na Atiku Abubakar esoghị ma ọ ghara onye South East onye Igbo o kwesịrị ime onye nsote ya nye onye South South ya bụ ọkwa mere imerime ndị mmadụ ji kwube na ọ dịka Kenneth Okonkwo ọ rara ọkwa onye nsote Atiku Abubakar anya n'ụdị mere Igbo bụ Igbo ji jụba ka ọkwa onye nsote Atiku Abubakar maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka ọ ka ọkwa ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa Peter Obi na-azọ mma maka ọdịmma ndị Igbo Kenneth Okonkwo agbufusiela racharakwa maka na ọ bụzi ọnụ na-ekwuru Atiku Abubakar na ngoli ya maka ya bụ ọkwa Atiku Abubakar nyere ya ụbọchị nke mbụ n'ọnwa asaa afọ 2026 ọ sị na ọ bụ ka a kọzie ka Atiku Abubakar si bụrụ onye isi ala Naịjirịa Atiku Abubakar na ọgaranya kesie ekpe ma ọ nwee Kenneth Okonkwo na agụụ kpatara ajụsịa anara ọ na-abụrụ ya bụ ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egoro abụ m Chukwuma Ogbonna onye ọma maka okwu Kenneth Okonkwo na ọ ka a kọzịa ka Atiku Abubakar si bụrụ onye isi ala Naịjirịa zaara m ajụjụ a n'ohere comment ọ dị gị ka Atiku Abubakar na Rotimi Amaechi ọ ga-emerinwu Peter Obi na Rabiu Musa Kwankwaso anya nakwa ezi ya